Candu mancat su traballu. Po dognunu est una garantzia chi permitit de bivi isperantzosu. Mancai no diventit mai famosu, ma in dogna domu regnat s'armonia. Su traballu donat a bufai e a papai a is ominis piticus e mannus. chi crescint in saludi me is annus, tenendi pagu cosa de disigiai, candu mancat si perdit s'arrexoni, prus pagu est sa passièntzia, aici puru s'isfortzu de s'intelligèntzia, poita nisciunu ddu 'olit fai su mandroni. In domu intrat un'ària istrana e a pustis fait perdiri sa serenidadi, de arriri sempri prus pagu gana, No si podit bivi papendi a metadi, cun d-una preghiera a porta sa gana, su traballu portat onestadi e libertadi. Est una situatzioni lègia meda su traballu chi benit a mancai e, a dolu mannu, in custus tempus nd'eus biu meda de genti chi perdit unu pagheddu sa serenidadi, poita su traballu permetit de essi trancuillus po sa persona etotu e po sa famìllia cosa sua. Cumenti s'arràngiat sa genti in tempus de crisi? Eh! Est bella domanda custa, no est facili, poita ca est tropu legiu abarrai chentza traballu po donniunu de nosu, poita candu unu no tenit su traballu ddi mancat sa cosa 'e papai, sa serenidadi in sa familia, est unu disisperu po onniunu chi bivit custa cosa aici legia insomma. E naturalmenti no si podit andai a furai po podi continuai a bivi, mancu mali però ca immoi. In medas benint agiudaus in su comunu ancà bivint o de cussus chi faint òperas de caridadi. Ma custa cosa no depit tirai a longu meda, poita dònnia unu de nosu, cumenti narat sa Costitutzioni, depit tenni unu traballu po podi essi trancuillu e serenu e bivi in santa paxi. De s'arrexoni s'agiudu andat beni po pagheddu 'e tempus ma no podit tirai tropu a longu. Candu mancat su traballu po tropu tempus, cali est sa solutzioni, immoi cumenti prima? Is solutzionis no est chi nci nd'apat medas, però candu mancat su traballu s'òmini, cumenti as nau tui, benit agiudau, ma est sèmpiri unu tempus crutzu. Poi, cumenti a nai, si depit cumentzai a ponni in conca ca chi no agatat traballu, cumenti est sutzèdiu in sa Sardigna de sèmpiri, s'òmini sardu est dèpiu emigrai po circai traballu. E custu dd'at fatu andendi prima in continenti, in Piemonte o in Lombardia a traballai in fàbrica e poi a s'èsteru, E poi mancai sartendi su mari o s'oceanu po andai fintzas in Sudamerica. Eccu poita su traballu est cosa tropu importanti e sa Sardinnia de custu nd'at sunfriu meda e is ominis de sa Sardinnia funt stetius me is annus custretus a sartai su mari po podi traballai po podi bivi po si podi sfamai issus e cresci una familia sana e in paxi. Biu chi as iscritu unu bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandhi Editore in su duemiladiciannoi, liggisì cancu bellu diciu chi cratzit beni cun custa poesia. Ma unu diciu chi podit cratzai beni candu unu ddi mancat su traballu iat a podi essi candu tropu e candu nudda. Custu diciu ddu imperaus meda oi puru. Ci cratzat beni cun su traballu però. Ci cratzat beni poita ca custu diciu a bortas si narat po fai cumprendi ca nc'est genti chi guadangiat meda e ci funt atrus chi no tenint mancu su traballu chi ddis srebit a su mancu po tirai innantis o po sa cosa 'e papai. E custu segundu mimi no andat beni poita ca sa tropu diferentzia strupiat. Nci at a bolli calincuna cosa chi dda simbillessit, chi puru s'arricu at a essi arricu ma Chi su pobulu non tengiat mancu cosa 'e papai, non tengiat traballu, no andat beni e cancunu asuba 'e custu depit pigai cancu provedimentu. E si, e sa genti chi traballat ndi nat meda de dicius, po esempiu nara·mi·ndi un'antru. E un'antru podit essi custu. Chi traballat fait gobba e chi furat fait a roba. E it'esti, callincunu est prus furbu ca no si fait sa gobba traballendi? Naraus ca nc'est pagu de arriri, e però, est unu modu de nai de omini inchietu, de omini arrabiosu. Oli nai ca un'omini chi traballat cun su tempus ddi benint doloris, ddi benint problemas de salludi po su sforzu chi fait e chi at sempri fatu in totu su corpus e sa schina in custu casu chi seus nomenendi sa gobba. E invecias su furuncu mancai abarrat in salludi cun su corpus sanu e si gosat puru sa cosa chi at furau. Ma chi puru custa est una cosa chi podet fai arriri, po fortuna no est sempre aici. E mancu malis eus a podi nai. E candu unu su traballu dd'at giai fatu, ita diciu podeus nai? Candu unu su traballu dd'at giai fatu, comenti narat cancunu, iat a podi essi custu, Traballu fatu, dinai aspetat. E certu, e chi traballu no ndi tenis prus, su dinai ddu aspetas cun prus pagu passienzia ancora. E mi parit giustu. Custu diciu, onniunu fait cali siat de traballu, depit essi pagau po su chi at fatu, e chentza de aprofitai de unu traballanti, cumenti fadiant o fait ancora calincunu meri, poita nc'est meda genti chi sfrutat s'operaiu o sa pobresa in custu casu, donendi ddu prus pagu de su chi ddi spetat, poita chi si nd'acatat ca ndi tenit bisongiu, E de s'atra parte po s'arrichì ancora de prus. Eccu poita ca, candu unu fait su traballu, iat a depi essi pagau po su chi dd'ispetat, e cioè su giustu, chentza furai nudda a nisciunus. E intzandus nosu auguraus a totus 'osatrus chi si seis ascutendi, de traballai sempri e, in capas ancora de prus, de arricci sempri su dinai chi s'ispetat, berus? Est unu disigiu miu puru e auguriu chi fatzu a totus. A tenni su traballu est unu diritu de totus.